ụmụ anụmanụ agụụ na-agụ ha na-agụ ha na-agụ enwe ebe nri nọ ebe niile enwe ebe nri nọ ha gagide gagide gagide mbe tete n'ụtụtụ ọ ga-agawa gawa gawa gawa gawa ọ ga-ahụ nri egbe etete n'ụtụtụ fegharịwa fegharịwa ọ ga-ahụ nri nnụnụ nnụnụ niile na-agagharị ha na-ahụ nri agụ agharịwa ọ ga-ahụ nri ịhụ na oke oke ga-agharị gharị gharị ọ ga-ahụ nri

mbe agawa gawa gawa gawa n'ime ọhịa gawa gawa gawa gawa mbe gagide gagide gagide gagide o nwee ebe ọ hụrụ sị ụnụ ma ihe ọ hụrụ ụnụ ma ihe ọ hụrụ ya eti mkpu chineke lee chineke lee ụnụ ma ihe ọ hụrụ ebe nri na-agafecha nri na-agafe nri ma osikapa ya agafe fiam ma ụtara ji ya agafe ma agwa ya agafe ma nri niile dị iche iche ma ma ma ụkwa ọ kwa ụnụ ma nke wụ ụkwa ụkwa agafe ma ji ji mmiri ọkụ ọ kwa ụnụ ma nke wụ ji mmiri ọkụ Ee. ehe ya agafe ma fịọ fịọ ọ kwa ụnụ ma fịọ fịọ ya gafee ma abacha ọ kwa ụnụ ma nke wụ abacha niile ndị a na-agafe mbe na-ele ya mbe chọkwanụ iburu ya mbe chọrọ iburu nri ahụ ụtara ji na-agafe mbe tinye aka ka o buru ya nri ahụ ebulite ya kụọ n'ala gbaa ebilikwa akụchacha onwe ya akụchacha onwe ya gakwa ọzọ ya chọkwa ibu ya hụ ebe abacha na-aga ya sị ka ya buru ya abacha ebulite ya kụọ n'ala gbaa ya hụkwa ebe osikapa na-aga ya sị osikapa nka dị ụtọ ya chọkwa ibu ya osikapa ahụ ebulite n'elu ya kụọ n'ala gbaa ya hụ agwa ọ kwa ụnụ ma nke wụ agwa na oyibo nke wụ agwa na oyibo Maazị Igbo. Eh? Maazị. Eh. o mere ke Ọ tara ya.
o mere Maazị ke Igbo. ele- Maazị Igbo. Beans. kụọrọnụ ya kụọrọnụ ya ọmarịcha aka kụọrọnụ ya ọmarịcha aka ehe beans wụ agwa ya hụ ya etinye aka ka o buru ya ebulite n'elu ya akụọ n'ala gbaa ya ihe a ka o megidere megide megide o riteghị ofu mkpụrụ ya agagide gachaa ya abịakwa echi ọzọ ya na-ahụkwa ya ya na-agafe na-agafe na-agafe fiam fiam fiam fiam fiam hei agụrụ na-agụkwa ya o ribe nri kemgbe abalị atọ agụrụ na-agụ ya na-agụ ya ya etinye aka ka ya buru ụtara ụtara ji

ya gaa na nke dibịa ụnụ ma onye wụ dibịa onye wụ dibịa native doctor thank you very much eh, nwa ka nwa ya gaa na nke dibịa ya sị dibịa na enwere ebe ya hụrụ nri na-agafe mana nri ahụ na-ekwe akwụsị ya chọọ ka e buru ya nri ahụ ebulite kụọ ya elee ihe ya ga-eme dibịa sị ya na ihe mere na ọ ga-abụ ọ ga-amụ ụzọ isi isi ụtụtụ ọ ga-ebu ụzọ n'isi isi ụtụtụ gaa ebe ahụ na nri nke bu ụzọ bịa ya eburu ya ya ete ya n'ahụ ya erikwala ya eri nri nke ọbụla bu ụzọ pụta ya eburu ya ya ete ya n'ahụ ya etecha ya n'ahụ ya ya nọrọzie ebe ahụ

ọ wụ ofe ofe ofe ọkwụrụ ọ ma na ọ shi na shi shi afọ ọsịsa ị hụla nshi afọ ọsịsa before onye afọ na-asa na-ete ji na- onye afọ na-asa ga na-eme mara mara ete ya n'ahụ ya na-eshi na-eshi na-eshi Mm, nshi eshigbuole m o nshi nshi asị dibịa ahụ gbole m otu oshi fụmụrụ eshi tee n'ahụ ya gbụrụ alawa ọ nọzi ebe ahụ gaa chewezi nri ya gbụrụ alawa ga-asachapụ ya ya gaa na dibịa sị ele ihe mere m ihe isi m tee ihe n'ahụ amaghị m ahụ ịbam na ọ nshi Eh? ị ga-eme m tee nshi n'ahụ na dibịa sị ya ịma ịma imi na-ete ya nwee ndidi inwe ndidi ihe a ga na-apụta i werezi ọga ọ ga-apụta m n'ala ya ekwere ya eruzie eshi ọzọ ya aga ihe a apụta nke mbute ụzọ ya ete ya n'anya techicha ya techicha ya shi na-eshikwa ya ya emechi aka n'ihu eshigbuola m onye nwaanyị m ga-eme eshigbuola m

ihe ha mere ị ma ihe ha mere ị ma ihe ha mere ha mba. ebugharị okpo ị ma ihe ebugharị okpo ya wụrụ ụzọ a ka nri ga-esi bịa ha ebugharịzi okpo ụzọ ya eshirezi ụzọ ọzọ na-abịa ọ ga-eshizi ụzọ ya eshi ụzọ ọzọ so onye eshi ụzọ ọzọ onye ahụ eshizi ụzọ ọzọ na-agara ha mbe abịa gaa ebe ahụ ọ na-aga hụzighị nri mbe abịa gawa gawa gawa gawa gawa sị ya ga-achọtarịla ebe nne ya na-eshi agafe gagide gagide gagide gagide ihe ọ gara n'etiti ụmụ agbara ma ala n'etiti m- ndị ndị ụmụ ụmụ agbara ọ bịa ka ọ hụzuru onwe ya mgbe ọ na-elezi anya na onye ọ- onye agbara ịhụ onye agbara ịhụ agbara ha kasị nkụ ya sị a ole butere m ebe a ha sị ee ọ kwa gị na-eri nri anyị ee anyị ga-eri gị taa anyị ga-eri gị taa ya rịọ ha biko yọwa ha biko yọwa ha bikonụ ya amaghị ama na ọ wụ agụrụ chọrọ ịgụgbu ya ọ ya o ji na-achọ nri ahụ ya amaghị ama na ya amaghị ama yọwa biko ha sị okay ihe mere ya wụ na ebe ị chọrọ iri na agụrụ na agụrụ ha ga-enye gị nri gị rie mbe amakwanụ na etiri ya ọgwụ na nri ahụ etiri ya ọgwụ na nri ahụ e buterenụ nri mbe erichaa ya ihe ahụ riri a ga-agwọrọ ya n'afọ mbe alawa ha sị mbe okay eru eshi eke ị ga-abịa na enwere mmemme a ga-eme a ga-achọ ka ka ị nọrọ na the mmemme mbe marakwa na ọ wụ ha chọrọ ka ọ bịa ka ha were ya mee sacrifice mbe ma ihe ha chọrọ ihe a na- ihe a na-achọ ime ya na-atụ plan mbe sị ha ee eh. mgbe mbe na-erichara ya alawazi mbe sị thunder eh, Kamalụ magbuchakwa ụnụ ebe ahụ ụnụ chọrọ ka m bịa ka ụnụ were isi m chụọ aja mbe alawụrụ onwe ya mbe na-aga sị aga m abịa ụbọchị ahụ Kamalụ magbuchikwa ụnụ aga m abịa mgbe ọ na-ekwuzi ya

eze ọkpara ọkpara na-ekwu ya ya amụkwa m na ọ mkpara na-ekwu ya sis o were mkpara ya tụfuo ya na-aga na-aga thunder na-enwe brake magbuchikwa ụnụ Kamalụ magbuchikwa ụnụ ebe ahụ ụnụ sị m bịa ka ụnụ were isi m chụọ aja ọma aga ihe asịkwa ị na-aga eburugo eburugo ya sị ọ wụ akwa mma ya were akwa ya were akwa o yi yo pra pra were tụfuo ọ gakwa sịwa thunder na-enwe brake magbuchikwa ụnụ Kamalụ magbuchikwa ụnụ ụnụ ga-ahụ m were mme ya aja m chọrọ onye m ga-eji isi ya m aja ya agawa gawa gawa gawa gawa sị aga m abịa ya asị ya ị na-aga eburu gị eburu gaa otu a ka mbe ji tụfuchicha ihe niile o yi mbe agbarazi ọtọ mbe eme gịnị agbara ọtọ bụrụ ọtọ na-alazi sị okay akwa ọtọ ka m gbarazi ọtọ ka m mara ebe unu ga-abịa bịa gwawazie m na m bịawa na-aga na-asị thunder na-enwe brake majirikwa ugwu nkwụ wụọ n'ahụ Kamalụ magbuchikwa ụnụ ụmụ ụmụ agbara m chọrọ ka ị were isi mme chụọ aja Ya na-aga. ọ gbakwa ọtọ o. ihe ahụ ekwukwa ya ị na-agaghị eburu gị eburu gaa mbe elezi ihe ọzọ ọ ga-atụfu o nwezi ihe ọzọ ọ ga-atụfu otu a ka mbe ji bụrụ ọtọ ruo na be ya ya eruzie na be ya ya gbachiwa ụlọ ya ya sị ya eru afọ afọ akwa ịma after afọ enweta eke orie afọ nkwọ Ehe. onye ahụ ruo n'orie eke orie afọ nkwọ abi Ee, na nkwọ na nkwọ ga-ehu ụbọchị eke mana ụbọchị ahụ ọ ga-agawa eke iru na ụbọchị nkwọ ya ahụ ga-akpọchi ụlọ ya kpọchichi ụlọ ya were igodo buru ibu kpọchi ụlọ ya kpọchikwe nke ọzọ kpọchie gate ya kpọchie everywhere gaa nọrọ baa gị n'ime box n'ime box igbe akwa ịma igbe banye kpọchikwu igbe sị aga m ahụ ebe ụnụ ga-esi eburu m eburu gaa ka ụnụ ga-emepere ụlọ m a ya alakpuru ụbọchị na-ehu echi eke ọ maghịzi mgbe eji buru ya gbam ihe ọ hụrụ onwe ya wụ na n'ụlọ ma na ụlọ ndị ụmụ agbara elee kpọtara m ebe a elee kpọtara m ebe a elee kpọtara m ebe a hey with his nakedness yes ọ bụ ọtọ ọ bụ ọtọ gaziri ụlọ ụmụ agbara sị ya akwa ịchọghị ịbịa ịbịara na mbe mgbe a ka emeziri e werezie mbe ha mechaziri isi ha ewerezie mbe mee gwọọ ọgwụ ewerezie mbe gwọọ ọgwụ ruzi ugbu a ị chọrọ ịgwọ ọgwụ ọjọọ ọ mbe ka a na-eji agwọ ọgwụ I'm telling you and ihe eruzi ugbu a ịmakwa anụ ndị ọzọ nwechara nwechara efe ha na-eyi mana mbe enweghị efe ọ ihe mbe ji agba ọtọ ihe meziri mbe gbagide ọtọ gbagide ọtọ ya ga-ahụzie eju gọwazie eju sị ya nye ihe ya rachara ya ite igwe ka o yiri n'ahụ akwa ịhụrụ mbe akwa ịhụrụ ọ na-eji ite igwe n'ahụ na- na-arị arị maka na o nweghị efe iwepụ ite igwe anyị ga-ahụ na ọ gba ọtọ kwa ya ifo chakpii ihe ọ mụtara n'ifo a onye ga-agwa m ihe ọ mụtara n'ifo a Maazị Igbo olee ewe- e- mgbe a ga-akpọ gị gị za Ee, em, ọmarịcha Ọ dị mma ịta akpịrị ọ dịghị mma ime akpịrị kụọrọ nụ ya aka kụọrọ nụ ya aka kụọrọ nụ ya aka kụọrọ nụ nwa ọmarịcha aka ee ngwa nwa ka nwa ọ dị mma ichere echere ọ dị mma inwe ndidi chere oge gị kụọrọ nụ ya aka o nwere onye ọzọ o nwere onye ọzọ Ehe, o nwere onye ọzọ